Ar an bhfón tá Nóirín. Conas atá tú Nóirín, bhfuil tú go maith? Tá mé go maith. Iontach ar fad, iontach. Bhí mé ag caint leat cheana féin eh, faoin app but tamall ó shin ní raibh tú ach tar éis tús a chur leis, but anois tá sé faoi lánseol nach bhfuil? Tá, bhuel, seoladh an aip i mí Bealtaine fiche dó. Tá sé? Yeah, so tá sé faoi lánseol anois mar a déarfá, yeah. An-mhaith. So, inis dúinn arís cad é an córas nó conas is féidir úsáid a bhaint as. Ok. Bhuel, tá a lán eolais faoin aip ar fáil ar www ponc gaeilgeoir ponc IE agus táimid ar Instagram a lán eolais faoin aip agus a bhíonn ar siúl againn ar Instagram freisin. Ach is dócha. Is é Gaeilgeoir an chéad aip cumarsáide sa Ghaeilge Sea. agus tá an aip seo saor in aisce ó na App Stores. Right, Tá aon sé App Store, bunaithe ar ok. taighde atá déanta againn agus tá trí aidhmeanna, mar a deirtear, functionality ar an aip, tá eolas faoi imeachtaí i nGaeilge, Sea. tá eolas ann faoi ghnóthaí ina bhfuil cainteoirí Gaeilge atá sásta Gaeilge a labhairt leis na custaiméirí i siopaí, caiféanna, tithe tábhairne agus mar sin de. An-mhaith. Agus tá an tríú cuid den aip ná mapa den domhan a thaispeánann na daoine ar fud an domhain atá cláraithe ar an aip. Alright, ar fud an domhain mhóir. Ó, ní raibh fhios agam go raibh, ó, an-mhaith, yeah. Ó tá, Yes. Tá, yeah, sa tír seo agus i Sasana go háirithe, Lúndain agus Manchain agus sna Stáit Aontaithe agus go háirithe i Boston agus Nua-Eabhrac sna Stáit Aontaithe. So, b'fhéidir go bhfuil dul amú orm. An smaoineamh ná, mar shampla, má théann mise go Londain agus tá fonn orm bualadh le Gaeilgeoir éigin, cuirim mo fón ar siúl agus is féidir liom teacht ar like ciorcal comhrá nó áit chun Gaeilge a labhairt? Bhuel, bhuel, is féidir leat dul i dteagmháil le daoine, Sea. ar an gcéad dul síos, is féidir leat dul i dteagmháil le daoine i Lúndain, An-mhaith. eh, sa tríú cuid den aip tugtar lámh suas air, Ah, yeah. agus eh, sa chuid sin den aip is féidir leat dul i dteagmháil le daoine i Lúndain, em, ach ca- cu- cuireann tú em, Tráchtaire cumtha agus caitheann siad cead a thabhairt duit teagmháil ansin. Yeah, yeah. Is féidir teagmháil a dhéanamh trí téacs, trí lámh suas ar an aip. Sin a bhfuil. Now, caithfidh daoine a chlárú, sin an rud go bunúsach, nach ea? Caithfidh. Ó sea. Yes. Caithfidh siad, yeah. Bhuel, is féidir Gaeilgeoir, G-a-e-l-g-o-e-r, a íoslódáil, mar a dúirt mé, saor in aisce ar na app stores. Sea. Caithfidh tú cuntas a cruthú, ní chosnaíonn sé aon rud ach caithfidh tú cuntas Yeah, sin an a cruthú gnáth-rud. agus do chuid eolais a chur isteach Yeah. sara mbíonn an aip agat ar do fón. Ok. So cuireann tú do, na sonraí isteach agus and then Sea. tá tú ar an léarscáil. Agus an bhfuil léarscáil ann gur féidir leat breathnú ar na you know, cosúil le Tá trí léarscáil ann. Oh, Uh, iontach. tá léarscáil amháin le imeachtaí uh, atá ar siúl ar fud na tíre. Sea. Agus tá léarscáil eile le caiféanna, tithe tábhairne, siopaí, óstáin, oifigí ina bhfuil daoine a bhfuil Gaeilge acu atá sásta Gaeilge a labhairt leis na custaiméirí. Agus an tríú léarscáil nó mapa ar an lámh suas a thaispeánann na daoine ar fud an domhain atá cláraithe ar an aip. Tá trí léarscáil ann. Agus tá tú ag dul ar aghaidh ag méadú i gcónaí, tá tú ag teacht ar dhaoine nua. I gcónaí, i gcónaí. Tá sé sin deacair go leor. Daoine, bhuel, tagann na, na himeachtaí i nGaeilge isteach réasúnta tapúil ach tá sé deacair go leor daoine a aimsiú a bhfuil Gaeilge acu agus atá ag obair i siopaí, caiféanna agus mar sin de. Agus is féidir le daoine, ceardaí, leictreoir, pluiméir nó tógálaí, tiománaí tacsaí a chlárú ar an aip mar bheadh daoine lán sásta dá mbeadh daoine ag teacht go dtí an teach chun rud éigin a dheisiú go mbeadh siad ag caint i nGaeilge leo. Cinnte. Yeah, bheadh. Yeah, sin an-mhaith ar fad. So, tá an dualgas atá ortsa ná dul, like tuigim sa chathair Bhleá Cliath tá a lán Gaeilgeoirí ann ach tá siad scaipthe óna chéile, tá siad i ngach áit, you know, bhí mise amach. Tá siad i ngach áit. Yeah, uaireanta just buaileann tú de thimpist le daoine atá le Gaeilge. Tá sin mar a tharlaíonn sé de ghnáth, yeah, sin mar a. 'Sí an aidhm atá againn leis an aip seo ná daoine a chur i dteagmháil lena chéile tríd an aip, trí na himeachtaí, tríd eolas faoi na siopaí le cainteoirí Gaeilge agus tríd an mapa ar a bhfuil na daoine atá cláraithe ar an aip. Sin an aidhm atá againn, na daoine a bhfuil Gaeilge acu a chur i dteagmháil lena chéile. So tá tú ag caint faoi kind of líonra. de chainteoirí Gaeilge a chruthú. An-mhaith. Yeah, bhuel, beidh sé sin ar fheabhas ar fad, yeah. Agus, agus, mar a dúirt tú, gach rud saor in aisce ach, ach an aip a íoslódáil as an App Store inniu. Agus tá, I mean, an, an, is dócha na buntáistí atá ag baint leis, bhuel, go bhfuil an, an t-eolas sin ar do phone agat. Tá. Agus is féidir an, teacht ar an eolas sin, go tapaidh agus is féidir like nuair a osclaíonn tú má aimsíonn tú mar shampla imeacht nó siopa ina bhfuil cainteoir Gaeilge brúnn tú ar faigh treoracha agus téann téann tú isteach i Google Maps ansin agus tugann an aip

i gcomhair Chorcaí Comhrá agus Pop Up Gaeltacht atá i nDoire tráthnóna amárach ach leis an drochaimsir bhí saghas imní orm a bheith ag taisteal. Ná ná bhí an ceart agat. But bhí sé ar intinn agat like daoine a mhealladh isteach ó ó cathair Dhoire iad a iad a clárú. Yeah, bhuel, like, bhí mé in Aonach Mhacha agus rinne mé cur i láthair dóibh ansin agus ansin tá na himeachtaí a bhíonn á n-eagrú acu in Aonach Mhacha cláraithe ar an aip anois agus gach áit a mbím féin bím ag caint le daoine faoi GaelGoer agus ag míniú dóibh Sea. Agus ag taispeáint an aip dóibh agus ansin cláraíonn siad ar an aip agus bíonn súil agam go go gcláróidh siad imeachtaí agus má tá siad ag obair i caife nó in áit ar bith agus sásta Gaeilge a labhairt leis na custaiméirí go gcláróidh siad ar an aip. Bhuel sin thar a bheith suimiúil anois mar mar a tharla bhí mise in Aldi i Sráid Pharnell cúpla lá ó shin agus bhí fear óg just dúirt mé slán nó rud éigin, rud mion rud agus

Yes, sí, ní bheadh fhios, ná, ní bheadh fhios agat, ná, but, but leis an, ní bheadh, yeah, but leis an aip nua seo tá rudaí ag feabhsú, tá súil agam. Ok, Nóirín. Tá súil agam go mbeidh rudaí ag feabhsú. Yeah, well, maith thú, maith, tá tú ag déanamh obair na gcapall ansin ar, ar an aip sin. Cuirfidh mé an, an t-eolas sin amach ag deireadh an chláir freisin. Agus go n-éirí leat, go n-éirí leat. Bíodh, bíodh deireadh seachtaine maith agat, a Nóirín. Agus tusa agus na éisteoirí freisin Anton, go raibh míle maith agat. Slán anois, slán. Ok, slán go fóill. Slán tamall. Sin go breá le sin smaoineamh, níor smaoinigh mise ar a leithéid de rud gur féidir leat an líonra sin a cruthú. Mar a dúirt sí, GaelGoer is ainm don aip, so má déanann tú cuardach, sna App Stores nó cibé áit, gheobhaidh tú gach eolas. Sin Nóirín Ní Bhraoin agus tá 'fhios agam go bhfuil sí ag déanamh an-obair ar son an aip sin.